Chabwino, ndikukhulupirira zonena kuti mwayesera ndipo kuti mwakwanitsa kupanga zomwe ndakufunsani kuti mupange. Tiyeni tipitilize kuti second thing kuchokera pamene tapanga arrange ma layers athu tibwere apa tsono. Eti? Mukaona kuti pa design yathu tili ndi nthaka iyi, kodi nthaka imeneyi tingaiyikepo bwanji imene waponda nsojayi? Eti? Tiyeni tibwerere a Ku design yathu ku project yathu kenako tibwere pali chani pali failo tikabwera pali failo this time around we are proceeding with what we are proceeding with place embedded okay tikabwera pa place embedded mupeza zona kuti ndalemba kuti chithunzi china ndachilemba kuti ground double click that image ndi chaching'ono yeah of course komano let's resize it so ati should fit our ground pang'ono osati chidzadziletu komano pakati like that then press enter nachonso ndi chi smart object ndipo chafikira pamwamba chapanga cover china chilichonse this time around guess what tool are we gonna use you can continue practicing all the tools until you match your favorite okay koma this time around ndikufuna ndikuphunzitseni za chida china chotchedwa what chotchedwa a Eraser. Tikabwera pamunsi potsatira apo mupeza zonena kuti tili ndi tili ndi Eraser tool you see Eraser tool ameneyi ntchito yake ndikufufuta mukatenga mouse wa- mu- mouse wanu ndikupanga click there ndikubwera apa mutha kuona kuti no size yake ndi yayikulu koma pajatu chinthu chathu ndi chi smart object we can't tamper with that, now first before doing anything we have to do rasterize by right clicking our layer then choose what rasterize layer from there mutha kuona kuti no mouse wathu watipatsa mpata onena kuti titha kuyaka chifukwa amakanizidwa kuti no we don't want you in our territory yeah so now wapatsidwa okay mwamgulira passport wakalowa mu territory so ati kantepa mutha kuona kuti mukayamba kutabwanya like that ndikufufuta mutha kuona kuti ikukufufutirani koma ikuopa why because mwachepetsa mwachepetsa chani hardness let's say increase our hardness all the way to 1000 kapena kuti 100 percent mutha kuona kuti is now completely doing ntchito yake momasuka like that like that koma this time around mutha kuona kuti akutisiyirabe kakala of which is the thing chimene sitikufuna what should we do let's control z z okay now instead of using that type of brush tool let's see, uh, right click then choose uh, magic eraser tool ndi chimozimozi uh, magic wand tool nchimodzimodzi ntchito yake uyu nayenso amangosankha kungodilita chinthu chimene mwamfunsacho kuti adilite if you click there pam mutha kuona kuti wow chikala chonse chapita monga mmene amasankhira m'bale wake uja magic wand tool chimodzimodzi magic eraser tool amadziwa mtundu umene mwamupatsa kuti tachotsa mtunduwo posafuna kutaya nthawi let's proceed with our design click move tool then move it pansi pang'ono then increase the size of the image chituluke pang'ono like that then do like there pamene pali sitepo then let's uh, hold down kapena kuti let's move up our city a bit like that okay then let's drag down our ground like that wow zayambatu kutheka this time around tikufunika chani tikufunika brush ija eraser tool woyambirira uja then ino eraser tool woyambirira uja then timchepetse all the way hardness to zero then reduce brush size okay and uh, flow yake titha kumuchepetsa kamwazidwe kake smoothness akhale zero then ah sorry tamchepetsa kwambiri size opacity like that then let's leave. so mouse wathu mwamuona pamene ndamuyika ndikufufuta ndikufufuta ndikufufuta so that it can match with that scene see Do- doing like that ma edges mmene wasiyira m'bale wake uja ifeyo tikumfufutira kuti no chinthucho chizioneka kunena kuti zawo anthuwo ndi zimodzi let's increase our opacity a bit ok sindikuchigundatu sindikuchigunda eti eraser tool wanga ndamuyika pa 354 uh, opacity wanga ndamuyika pa 74 then ndikuyika mmwamba mmwamba like that chabwino tisapite kwambiri tingambe kuononga ndi this time around mutha kuona kuti no tina tinasiyiza pa design imene tinangoika moto kulekanitsa mtambo ndi city this time around taika ground tikabwera pa design pathu tili ndi ndege here let's move on by choosing our helicopter from the uh, file here place embedded then choose helicopter yanu then place mukabwera pa helicopter yanu tiyuzaso magic uh, Eraser tool by choosing that colour komano tisanapange choncho tikuyenera tipange rasterize now this time around tiyeni timkakamizebe kufufuta ngakhale tisanapange uh, rasterize tobwa aa akutifunsa funso kunena kuti komato this smart object eti must be rasterized kaye before proceed edit contents will no longer be available ok ndiye resize the smart object ndi ntchito imene ndikufuna ndikupangireni mundivomereza kutero wow this time around we should no go here again komano wadziwa uyu kunena kuti chinthuchi chikuyenera chipangidwe resize ndiye akukufunsani kunena kuti resize this object smart object iyeyi ndi ntchito imene afuna akuthandizeni kupanga would you allow kapena kuti will you allow uh, photoshop kukupangirani resize object hey ndiye pitirizani abwana then click click click click mwaona ntchito nayonso ya magic eraser tool komano mukachiona chithunzi chathu chili kutsogolo chindegeleke prrrr, chafika ya tiyeni tipange send back chindege chathucho this time around sindikunyamulitsani ichi aa komano chimene ndingapange ndikukugwiritsani control aliyense agwire control ine ndagwira wanga mukagwira control muona kuti chimenechi chapanga komano remember kunena kuti pamene mwagwira control helicopter akhale kuti wapangidwa select apa mouse wanga ali pa move tool control pamene ndagwira control what should i do ndinakuuzani za square bracket tikapanga pa square bracket Mutha kuona kutino square bracket ndikati square bracket ndi kuti pambali pa P, P kumanja kwake mupeza kuti pali ma bracket amenewowo. Okay? Ndiye bracket oyambirirayo timamutcha kutino left square bracket. Winayo ndi right square bracket. This time around ndikufuna ndigwire control plus left square bracket. Ndikapanga left muziona kuli ma layers kwanuko. Kunena kuti layer ija inali pa nambala 1 now yasintha. Ndikapanga right that's up. left down right up ndiye kuti layer ija ndikuipititsa pansi ndikuipanga rearrange so let me do control plus left square brack left square bracket wow mutha kuona kuti this time around chindege chathu chija chapita kumbuyo kwa city chakakhala kumene kuli moto tiyeni tichisunthe because that's exactly what i wanted to do tichisunthe chibwere apa mmwamba pang'ono like that Aaa phunziro lathu la lero its very fantastic are you liking guys are you liking uh, please let me know to see you are liking my course you are happy with this course because tayambapo kulowa deep deep as a graphics designer tisamangozona zinthu za everything is possible I'm surely telling you kunena kuti you will make whatsoever you want by the end of this course okay komano tisanapitirize ndinakuphunzitsani kuseva Don't forget ku saver because enanu mukugwiritsa ntchito ma desktop anytime magesi can temper your project let's save it by pressing control shift plus s okay now this time around i'm saving it as city now uh, city in the nyasaland okay okay not city in the nyasaland komano in the city of eya pakhale of war ndi ine ndiyika the war like that the war in the city then in the city of what nyasaland then press remember tili ndi save type apa eti save as type ineyotu ndikumuyika pa photoshop osayika pa ndiponse then continue and pressing okay taseva ntchito yathu takwanitsanso kuyika zinthu ziwiri tsopano tayeserani tione Ah, okay. Nice, nice, nice, nice, nice. Let's proceed with our project. This time around tikuyenera tiwonjezere zinthu zina. Eti tinasiya titaika ndege, tinasiya titaika uh, flow yathu. Now this time around tili ndi chigalimoto here, tili ndi munthu apa wanyamula mfuti, tiyeni tiikenso zithunzi ziwiri zimenezo popitiliza project yathu. So this time around ndikubweretsa galimoto. Galimoto yathu failo, then tibwera place embedded, then choose Van double click it this time around once I double click it, uh, clicked it let me choose uh, magic 1 2 uja ndikupanga click wandisankhira galimoto yanga then go to my layer and rasterize it then press delete then control D okay once I've done control D tiyeni ndibwere pali uh, magic eraser tool wanga ndikubwera ndikupanga select white there then white here i dont want again white ok let me zoom in ndikapanga zoom in ndisankha wa ndisankha waitiyo usankha waitiyo usankha waitiyo dont worry about kuti sichikusankhidwa bwino because for now uh, you are learning as you go on muziphunzira how to make perfect in your selections then reduce the size then put it like there then press ok wow zikuthekatu mukuonatu hmm? tiyeni tipitilize pobweraso pali file again then press embedded then choose soja wathu uyu double click because that's the one we want akuoneka wang'ono don't worry go ahead by increasing the size of that soja like that

then remove that white again okay then move timusiyeni like there mutha kuona kuti no kumene wayang'ana soja wathu wapanga point kuli ndege komano wathu wayang'ana uku what can we do kuti timutembenuze ayang'ane kumene kuja mosavutika ndinakuwuzani za failo this time around ndikuwuzani za edit Edit nayenso ali ndi zichitochito zake. Tikabwera pa edit mupeza kuti tili ndi undo, tili ndi copy, tili ndi search, tili ndi fill, all the way tili ndi what? Transform. Tikabwera pa transform tili ndi again, transform it again, kapena scale, rotate, skew, zonse zimene mumazichita mwachidule zija mukazipeza kuti zili uku. Uku tili ndi scale, tikati scale ndiye kuti kupanga resize this image that's scaling it okay edit tikati rotate mukudziwa kale kuti rotate is kubwera pambali pake apa like that ndikupanga like that okay tibwererenso tikati what skew okay zina zoti tizionabe kutsogolo ndiye kuti chinthu chomwe mufuna muchipotoze chitani tiziona ntchito yake komano for now let's do what we want is mmunsi kwambiri ndikubwera flip horizontal Tili ndi flip vertical tili ndi flip horizontal let's click pa flip horizontal po tione khwetche Aaa automatically wayang'ana kuli chani kuli ndege ameneyo akhala pompo sitimusuntha tingomukuza size pang'ono like that ndikudzamusiya there okay there like then click okay Zikuthekatu. Tiyeni tipitilize tikaone kuti pa sini pathu china chomwe chilipo ndi chinthu chiti. Okay? Ndi chinthu chiti. Uyu tinsunthire pang'ono there, then tinkweze pang'ono size like that. Okay. Mukaona iyeyi ali kumbuyo kwa galimoto. Osavutika mukudziwa kale it's either to press control then right square bracket. Mupezano kuti chithunzicho chili pamwamba kwenikweni. You can rearrange like that. chabwino mhm tiyeni tione kuti this time around is it matching is it matching okay uyu phazi lake lafika pa apa wathuyi wathuyi ali mmwamba kwambiri ndiye kuti akufunikabe kumkweza size like that yeah funa tipange exactly like that sini muthanso kugwiritsa ntchito ma arrows right arrows like that okay Apapa ndiyesa kuti zithunzi zonse zimene mukuzionazi ndi zimenezezi. Now tisanalowe ku mawu, ineyo ndikusiyireni pompa mupange exactly what I have done mu session imeneyi then see you to our next video.